igbo ndị ọma ndị wawa igbo tv bụ ndị na-eji ihe onyonyo na-akụziri ụmụ na-eto eto ma ndị igbo ihe bụ ntọala dị n'ala igbo na nke tata anyị na-akụziri ụmụ na-eto eto ma ndị nwere mmasị maka ka Igbo si aga ka esi echi ọzọ n'ala Igbo ya na ihe ọzọ pụtara ngwa kirie ka ụnụ fụ ka ọzọ Sir Ferdinand Anikwe otu n'ime ndị ọzọ ama ama n'ala Igbo si wee kụzie ka esi echi ọzọ n'ala Igbo ee aha m bụ ọzọ dọkịta Ferdinand Anikwe ee ka m si kọwa ichi ọzọ bụ ihe eji egosi onye tozuru n'ala Igbo were ikike ikwuchitere obodo okwu bụkwa onye na-ahụ ego na-akụta ihe ọ ga-eji iri nyekwara ndị ọzọ aka ya bụ onye weturu ee eh, zuru ka eme nke ọzọ bụkwa na ọ bụrụ mgbe ndị ọcha abịabeghị ọzọ bụ onye isi ndu na ihe gbasara ikpere chukwu ekpere ọ yawa na-efe chukwu ya bụ onye izizi ndị obodo soro ya n'azụ tiezie na ọzọ bụ onye ọkaikpe ọ bụ onye ọkaiwu ee ọ bụ ọkaiwu maka ọkaikpe bụ onye na-abịa ịkọwa ihe na-eme kọwata nke bụ eziokwu mana ọkaiwu bụ onye ga-asị na otu a ka ọ ga-esi dị ọzọ bụ onye ọkaiwu mgbe ndị ọcha abịabeghị n'ala Igbo ọzọ na-arụ ihe ịtọ ka m si kọwa ọ na-anọchite anya obodo ejewe ịnụ nwanyị ya na-ekwuchitere ụmụnne ya ihe a na-akpọ kịta ndị na-ebu ụzọ n'ihe gbasara mmepe obodo ndị a na-akpọ politicians ọzọ bụ onye ndu na obodo ya ọzọ ka m si kọwaburu unu bụkwa ezigbo onye isi ụka ndị omenala otu a ndị fada si eme na nke ụka dị kịta ọzọ bụkwu onye achọpụtara na ọ were ọ na-eriju afọ o zuru ka eme na-enyekwara ndị obodo aka onye na-enweghị ihe ọ ga-eri wepụta ndị nke ọzọ ọ ma bụ ọzọ nke ọzọ dịkwuazị mkpa bụ ka m si kọwara unu na ọzọ bụ onye ọkaiwu okwu na-ese ọzọ na-asị na eke oge esi dị maka na e nwere iwu ndị Igbo ji achị onwe ha mana edeghị ya ede ọ ya bụ ihe dị iche na nke ndị be anyị na nke ndị ọcha ọzọ ka ọ dụọrọ ịdị na-ekwufụta ihe ndị a marakwa na ọzọ a bidoro na Nri oge gboo ndị Nri nọkọrọ wee tụkọọ aro isi wefụta onye ga-abụ ezigbo mmadụ onye na-anaghị ezu oshi onye na-ekwu eziokwu onye ga-ezuru nọdụ nke bụ na ọ ma mbụ aka azụ e nyere ya ka ọ ga-eji ekwugheri onye tozuru ụdị ihe a niile ka ya na-echi ọzọ ee nke ọzọ bụkwa na ọzọ anaghị ejekwu nwunye mmadụ n'omenala ọ na-akpata mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na onye chiri ọzọ bụ onye chọrọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị ị ma na ọ ga-anụ ha ha abụrụzie ndị nwunye mana i jide ọzọ na nwunye mmadụ ị ma na ọ nsọ a ya na ọzọ ahụ e were ya as mmadụ tọrọ atọ ghọtara ihe e na-ekwu na-ekpekwere chukwu na-anọchite anya ndị ụmụnna ya n'ebe chukwu nọ na-ekwu eziokwu bụrụ onye ndu bụrụ onye ọ na-abụ oge ọbụla a hụrụ ya ị marụ na ọ mmadụ nkwanyere ugwu maka ọ ga-akwanyere onwe ya kwanyere onye ọzọ ọ bụrụ na ọzọ na-ekpe ikpe ọ bụrụ na ọ na-akwado ibi ikpe ọ bụrụ nwa ya ka a kpọtara na o zuru ori ihe ọbụla a na-eme onye ori ọzọ ga-asị ka e mee ya nwa ya maka ichi ọzọ o nwee ihe anyị na-akpọ ịsa ile ị mara mụwa n'onwe m bụ ọzọ ịsa ile ihe o gosiri bụ na ị ma nsịzi asị ya na ọ bụrụ na nwa gị bụ onye chọrọ mmadụ okwu ị ga-agwa ya na ọ ya chọrọ okwu ọ ya ka e ji asị na onye ga-abụ ọzọ ga-abụ onye zuru onwe ya na-eriju afọ na-ama nzọ mmadụ ihe nke ọzọ bụ na ọzọ tupu e chie gị ọzọ mgbe gboo ị ga-anọ n'ime ọhịa abalị ịtọ sọ gịwa ihe ị ga na-eme ebe ahụ bụ na-ayọ chukwu ya biko ka ọ gọzie gị chukwu bụrụ onye ndu ga-enyere gị aka kpee ikpe ọhụma duo ndị obodo ọhụma ka ị na-akụtakwa ihe akụ akụ na ihe enwe enwe ga-enyere gị aka ka ị hafụ iji na mmadụ nyere were kpee ikpe azụ ya bụ na ọzọ ihe a na-asị ndị dị asọ na-eje n'igwe ma ha nwụọ otu si ka ọzọ dịrị asọ n'ụwa nke ga-abụ ọ nwụzie o jebe eluigwe ndị ọzọ na mgbe ndị ọcha abịabeghị ọ ha bụ ndị ndu ọ ha na-achị obodo ihe ha kwuru tie iwu bụ ihe na-eme nke a na-akpọ e nwe ndị ọkaikpe na ndị ọkaiwu ya na-akpọ court taa mgbe ndị ọcha abịaghị ọzọ bụ ihe na-eme ya ọzọ ọzọ ga-ekpe ikpe ọzọ ga-ekwuchitere unu ka m si gwa ọzọ bụ ndị na-emewekwa iwu maka ya bụ ihe a kpọrọ ọzọ dị oke mkpa ọzụzụ e na-enye ndị ọzọ o nwere ọzụzụ e na-enye ndị ọzọ ga-akpata na ọzọ fụta ihe a niile a chọrọ ka o mee o mezuo ha mee ọhụma nke bụ na onye ọbụla lere anya ọ sị na ọzọ a bụ ezigbo ọzọ ọzọ nwere nkwanyere ugwu ọzọ na-ekwu eziokwu ọzọ ndị mmadụ kwenyere n'ihe ọ na-eme maka ikpe ikpeazụ ma o kpee ikpe na-akwụghị ọtọ n'obodo ndị Igbo ma ihe mara karịa onye ị che na ọ nwa mkpa ogbenye mgbeghiri ma ihe ihe onye Igbo ka nwanne ya abụghị n'echiche ị nwere ike ka nwanne ịgba mbọ ma ọ ka nwanne ịkpata ego ma ọ ka nwanne ije efuo ma ọ ka nwanne ito ogologo mana onye igbo ọbụla ị hụrụ nye nsọfụrụ na ihe dị nwoke n'obi dịkwa unu echiche dị gị n'isi dịkwa na onye igbo ọzọ n'isi ndị igbo na-asọfụrụ onwe ha maka o nweghị onye na-abụ itibọrịbọ n'ala igbo ọ bụrụ na onye ahụ mere ule ee ọ bụrụ na ọ deghị na ule ka ndị ọzọ si dee ọ bụghị ya bụ na ọ maghị ihe ị nwere ike gị na ya jee n'afịa o tinye gị egwu ka gị wa kpata ego gị wa bụ onye dere nke ndị ọcha kwere na onye mere ọhụma i ru ebe ahụ o merikwa ya bụ na o nweghị onye igbo a na-asị na ọ baghị uru igbo ọbụla ị fụ nye nsọfụrụ dịrị ya ọ ya kpata na ọzọ ga-asarịrị ire kwuo eziokwu maka onye na-ele ya anya na-ele anya ọ bụrụ ha na i me ọhụma ọ sị mba na ya ekwetaghị ọ ya kpata mana nke taa ọ bụrụ na gị na onye igbo ma ndị a na-eme nhọfụta ịhọfụta ọchịchị emechie ọ bụghị ha na na-eme magomago na ọ bụghị onye tochiri ijebe ihe jen ịma na ha ga-agbagogide gbagogide ruo na nke ụlọ ikpe nke ikpeazụ a na-akpọ supreme court mana ịchọọ iweta onye igbo ụbọchị ụtụtụ nọrọ na mbido sị ya biko ihe a emejọrọ gị gbaghara ma ọ hafụ gị jebe mana ịchọ ha na ime na ịka ike mana ị ga-egbu gịnị ya ga-anọgide ruo mgbe eziokwu ga-eji fụta ihe ya na ọzọ bụ onye ndu ọzọ bụ onye eziokwu ọzọ bụ ọka iwu ọzọ bụ onye duru ihe ọzọ bụ onye na-enye nsọfụrụ n'ala Igbo mana ihe ọzọ m chọkwara ịgwa bụ ụfọdụ na-asị na ndị ọzọ anaghịzi emezu nkwa niile ndị ọzọ na-emebu mgbe ndị ọcha abịaha ee o nwere ike bụrụ eziokwu na ịma na ihe gbasara agamnihu na ọchịchị obodo kịta na ọtụtụ ihe banyere ka e si emebu ya nke izizi bụ na ụka abatago ịma na ihe dị iche na omenala na ka ndị Igbo si efe Chukwu na ka ndị nke anyị mụtara na nke ndị ọcha bụ na nke ndị ọcha weta nke a na-akpọ christianity ha na-asị na enwere mgbaghara mana ndị Igbo tupu ndị ọcha abịa ha jide ọhọ jide ogu kwu eziokwu ha ekwetaghị na enwere mgbaghara maka na ha sị ome mma na mma ya na ome njọ na njọ ya na igbo unu anụgonu ka ọzọ sir ferdinand anikwe si wee kụzi ọ ga na-eweta ihe nkụzi a kwa mgbe kwa mgbe ka o wee dịrị igbo na mma ka igbo mara onwe ha ka ha si dị ma cheta na ọ bụ ndị wawa igbo tv na-ewetara unu ozi a